pa dziko lapansi pa dziko lino lapansi pali chinsinsi chachikulu kwambiri cha nthawinso yakumapeto chimene chiyenera kuvumbuluka kuvumbulukira ku mitundu yonse ya anthu okhala pa nthaka kuti akapenye, akapenyerere chochitikacho kufikira munthu atapanga chisankho chakumvera Ambuye. Koma atalola munthu mwa iye mwakufuna kwache kuti sangamvera Ambuye, chikachitike kuti munthu akasowe chowiringula. Baibulo likuti anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa. Ndiganiza kuti Baibulo lomwelo likutiuza kuti koma m'masiku akumapeto Mulungu adzalola kuti uthenga wake ulalikidwe kudziko lonse lapansi kuti ukakhale mboni, ukakhale mboni. Mngelo wachitatu adzalalikira kudziko lonse lapansi, idzakhala mboni. idzakhala mboni. Chimene anthu adzachite a nthawi ya kumapetoyo akadzaiona mboniyi itaimirira kuti ikalalikire uthenga wa angelo atatu otsiriza, adzaisakasaka mboniyo, kuigwira ndi kufuna kuipha. Chifukwa chake, uthenga wabwino ukuphedwa kuli ngati kupha mboni kuzunza iwo amene ali zotengera za uthenga wabwino komwe kudzachitike ku dziko lapansi kumene kuuonerekere mkati mwa dziko lapansi ndi njira ina imene mdierekezi waikonza kuti akaphere mboni zisalalikire uthenga chisaoneke chinthu chimenechi ku dziko lonse lapansi chikhale chinthu chobisika chosaonekera ku magulu ochuluka. Satana akubvindikira zinsinsizi kuti zisaoneke. Iwo amene achite mwayi kubvundukula pamene pabisala zinsinsizi, izo ndizo mboni zimene ziyenera kugwidwa ndi kuphedwa ku dziko lapansi. Tsopano ndende zija zayamba kukhonzekeredetsedwa, kukhonzekeretsera kuti mboni zigwidwe. zitsekeredwe m'ndende chifukwa dziko likufuna lizisangalalabe munthu wa dziko lapansi akulirira kusangalala kwa nthawi yosatha akufuna chimwemwe cha mdziko lapansi chipitirire kotero anthu amene angakhalepo ku dziko aneneri ndi atumiki abusa n'alaliki aneneri mabishopu ndi mapapa amene angayimirire ndikuyamba kuvundukula malo obisikawa, agwidwe chifukwa kukhala kuwulula koma mboni ziyenera kugwidwa masiku akumapeto ano pamene umboni ukutsirizika kuwutsiriza umboni wa zochitika za nthawi ya pansi pano. Tamverani mpingo wa Mulungu. Ku dziko ili lapansi lonse kuli maenje a mdyerekezi amene anakumbidwa. ndi kukhalamo okwana pafupifupi 18, amene Mdyelekezi amabisamo mphamvu ya ziwanda zake ku dziko lapansi. Koma pakati pa maenje 18 amenewa, pakati pa maenje 18 amenewa, pali maenje awiri odetsa nkhawa kwambiri, maenje maenje maenje maenje wodetsa nkhawa maenje odetsa nkhawa maenje amenewa amawatcha kuti black and white pit ma black and white pit ndi maenje odetsa nkhawa kwambiri ku dziko lapansi mukapita pa maenje a black and white pit mumakapeza ovala zoyera koma zili ziwanda mukapita pa maenje a black and white pit mumakapeza ovala mikhanjo ya black atavala ma red kofia koma ali ziwanda m'maenje awiri amenewa zithunzi zimene mumakazipeza za zizindikiro za maenje awiri amenewa zimaoneka mu zithunzithunzi za mamangidwe a makachisi awiri ku dziko lapansi kachisi wa chikatolika ndi kachisi wa chisilamu madizaini ake amaonekedwa amaenje awiri amenewa amaoneka choncho masiku akukhala kwathu ku chipembedzo cha satana tikamayendera m'maenje amkatikati a midima kumene kumachoka midima ya dziko kumene kumachoka ziwanda za dziko lapansi ankatiwululira ndi kutiwuza kuti ziwanda zoyenda nthaka imeneyi zina mwa ziwanda izi zimabisala m'maenje awa tiye ukaone malo oyamba amene ndidapita ine ndidapita malo odetsa nkhawa kwambiri ku mzikiti waukulu kwambiri wa mdziko la Turkey Kumene adangotitengera nkutiuza kuti yamba waona maenje awa, uwaone maenje awa. Tamverani mpingo wa Mulungu ndipo mumve ichi. Ndi chokhazikika kuti pakati pa zipembezo za m'dziko lapansi ziwirizi zidazisungira zokha maenje kumene ziwanda zimakapumula, kumene ziwanda zimakabisa. Tamverani. Zochitika za dziko lapansi za kumapeto za chisokonekero ankatifotokozera kuti zidzakhazikika mbali ina ndipo zidzidzatuluka ndi kuchokera m'makachisi awiriwa m'mayenje a black and white. Amanena kuti amenewa ndi mayenje a black and white. Zinali chonchi kunena mosazungulira. Amatifotokozera kuti mabuku a chipembedzo cha Satana amafotokoza kuti mukafuna maenje awiri akumapeto a nthawi ya pansi pano amabisala m'maenjewa amaima ndi kukhala m'malo a chipembedzo malo amene inu mudzaone kuti ndi matchalitchi koma adzakhala kuti ndi maenje kumene mizimu yachabe yosokoneza ya dziko lapansi imakabisalamo ndi kuusa. Tamverani! Mukayenda mu mndandanda wa maenje amenewa, muzapeza kuti zipembezo cha chisilamu chili ndi mizikiti yambiri ku dziko lapansi koma pali mizikiti 13 yazungulira dziko lonse lapansi imene mizikiti 13 iyi ndi maenje mmene mizimu yachabeyi imabisalamo, kuyendetsa ndondomeko za mtengatenga, kuyendetsa ndondomeko za makhazikitsidwe a chipembedzo cha Chisilamu cha boma. Muja ndimanena kuti tikamayang'ana chipembedzo cha Chisilamu timapeza kuti njira ina imene iwo amagwiritsa ntchito chipembedzocho chimaoneka nkhope ziwiri pali chipembezo ngati chisilamu ndiye pali chipembezo ngati boma nawo kawirikawiri mmenemu ndimo mmapanga mmaenje mmene mizimu yachisawawa imene imautsa nkhondo imene imautsa uchigawenga imene imautsa materrorist osiyanasiyana ku dziko lapansi imabisala m'mizikiti 13 imene ili ku dziko lonse lapansi. Mizikiti imeneyi imasunga uchigawenga ku dziko, imasunga ziwanda zachisawawa, ziwanda zimene zimautsa ujihadi pa dziko lapansi. Mmenemu kufikira miyezo yakuti mwina mwa imo mumathanso kusungidwa zipangizo zochitira chisawawa ku dziko lapansi. ziwanda zija zimene zimavala dzina lakuti chisilamu zimakachita zokambirana zawo m'mizikitimo ndipo zimalowa m'mizikiti ngati malo opemberera koma mmenemo mumakhala muli matchemba a mdierekezi ndidzayenera kuyala ndondomeko yonse mokhazikika pamene tikukwangula dongosolo la umboniwu koma mudziwe kuti kuli mayenje a black and white pit amenewa ndi mayenje amene ziwanda zichite kumapeto a nthawi ya pansi pano kutulutsa ukali wawo wa mayenje awiri amenewa tamverani black and white pit ndi dzenje limene ndale za dziko lapansi ziwanda za ndale za ku dziko lapansi ndale za chipembedzo zija zimatchedwa kuti zija zimachita pamodzi ndi ndale za dziko ndi chikhirisitu zimauka monga mwa ziwanda zimakhala m'maenjewo zimakasonkhezera kukangana zikatuluka m'maenje 13 amenewa mmene m'maenje 13 wa ndi mizikiti yomangidwa zithunzi tizatumiza ambuye akalola kuti dziko lione ndi kudziwa zinsinsizi kuti kuli mayenje pakati pa mayenje 18 amene mdierekezi adazikumbira kuli mayenje awiri amene amatchedwa kuti black and white pit mpingo wa mulungu tamverani mukamamva chisawawa chochokera ku mayiko a chisilamu sichichokera kwa asilamu koma chimachokera ku ziwanda zimene zimayima m'mizikiti ya asilamuwo sakumva msilamu chisilamu ndi china boma la chisilamu ndi lina kuzemba kudachita ziwanda izi mukapita ku chipembedzo cha satana mukapeza kuti zidazembera asilamu chifukwa ku chipembedzo cha chisilamu kuli mapemphero okha kulibe mzimu wa chinenero kulibe mzimu wa vumbulutso umene ukadavumbulutsira anzathu Achisilamu kukhala ndi masomphenya odziwa mmene ziwanda zimatembenuzira chipembedzochi kuchikhazika choipa. Sadziwa kanthu, saona kanthu, iwo amangoona 5 pillars ya mapemphero, zathera pamenepo, amangoona za Ramadhan, zathera pamenepo, amangoona za. Qibla yaloza kuti? Zathera pamenepo? Amangoona za Mecca? Zathera pamenepo? Kuti iyi ndi Hajj? Zathera pomwepo? Koma mpingo udziwe kuti pakatikati pa chipembedzochi pali dzenje lalikulu kwambiri limene mizimu yachabe imabisalako imene imayendesa zinthu za chisilamu ndi ma terrorist group onse achisilamu amabisala m'mayenje 13 wa, ndipo m'mayenje mmenemo ndi mmene mumatuluka nkhanza zimene zinakadetsa kotheratu chipembedzo chonse cha Chisilamu. Mukadabwe kuti ngati zili ndi umulungu, ndi chifukwa chani pamakhala nkhanza zimene mukuzionazi ku dziko lapansi, zimene zimakayamba kunenedwa kuti Chisilamu n'chipembedzo chachabe? Chifukwa zimachoka m'mayenje 13 wa. Now, maenje amenewa monga ndanena ali ku dziko lonse lapansi ku africa ngakhale ku mayiko azungu kwa amwenye ngakhale ku mayiko ena konseku kuli maenje amenewa ndipo pamene tikubwera ndi part 2 tidzatchula paokha paokha mzikitiwo kumene kuli maenje amenewa Kumene tili ku chipembedzo cha Satana tidakafikako nkumakaona ubale umene umakhalako pakati pa ziwanda ndi chipembedzo cha Chisilamu ndipo ndi mmene ziwanda zamazisungira ndi kumene kumatuluka mkwiyo waukulu kwambiri kumene mumauona ku dziko lapansi osonkhezera kudana ndi isaki osonkhezera kudana ndi the zionist mumamva akunena kuti ife tichita nkhondo against the zionist ngati ndi wana abanja limodzi sipadafunika kuti pakhale mkangano mkangano uliwonse umene umatuluka nkhondo iliyonse imene imatuluka simachokera ku chibadwa cha anthu awiri koma pamayenera kuti pabanjapo pamalopo patuluke chiwanda chimene ndi ufumu wa satana umene umakalowa mwa munthu ndi kunena kuti ipha m'bale wako sichimakhala maziko akupembeza nkhondo kudana ujihadizi kaya ndi nkhondo zoyera sizimatuluka kukupembeza zimatuluka ku udani umene umakayamba kuutsa mikangano ku dziko. Now nthawi yakwana yakuti maenje amenewa tafotokozere kuti akhale poyera ndipo mwaona ndi kudziwa chifukwa chani tsopano kumapeto kuno zipwirikiti zikuoneka koma mukayang'ana kwambiri zipwirikiti zimenezi muzipeza kuti zikutuluka ku maiko a chisilamu chifukwa kuli maenje 13 amene ali mu mndandanda wa maenje 18 awiri mwa maenje 18 wa amatchedwa kuti black and white tamverani ndekuti mukapita ku maenje awiriwa dzenje lina lachiwiri ziwanda zimenezi zimabisala m'malo mmene muli chithunzithunzi chokwanira bwino cha mariya sakumva munthu ndiye kuti matchalitchi achikatolika ku dziko lapansi ambiri mwa iwo ndi mayenje mmene ziwandanso zambiri zimabisalamo chipembedzo pamwamba anthu timapemphera osadziwa zapansi nzathu mulowa mpalishi mupemphera mutulukamo mukufuna mulungu Palibe chimene mukudziwa chifukwa zimene ndikuzifotokozazi ndi zinsinsi. Baibulo likuti anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa. Mayenje a black and white anakumbidwa ku mizikiti komanso matchalitchi a Roman Catholic. Pansi pake pa ma cathedral ambirimbiri a ku dziko lapansi okwana 36 makafidulo amenewa ndi maenje kumenenso ziwanda zimenezi zimabisalako mwa njira ina zimayenda chonchi magulu a ziwanda ku dziko lapansi amakangana ziwanda zokhazokha zimakangana ndiye zikakangana kumeneko ziwanda zija zimathanso kuyamba kumenyana zikamamenyana kumene zimakapeza kuti ndi rescue place malo okapumulira zimene zagonjazi zikufuna kuthawa ziwanda zothawazo zimakabisala m'makathedral a roman catholic zimakabisala m'matchalichi a chipembedzo cha roman catholic pamenepa mundimvese si tchalichi chilichonse chifukwa zinasankha malo okwana 32 mmene ziwanda zimenezi zimakabisalaso now pamene ndikuwulula chimenechi ndekuti ndikufuna ndikupaseni chithunzithunzi kuti mayenje a ziwanda alipo ku dziko lapansi ndipo zimachitika kuti pakati pa matchalitchi amene inu ndi ine timaona kuti ndi yawo ziwanda zidasankha mmenemo kumakabisalamo ngati kothawira zikakangana kuja zikathawira kumeneko takupasani chithunzithunzi chakuti tchalichi chikhoza kukhala dzenje lobisalako ziwanda tamverani mukapeza kuti imirirani alendo mukaona kuti amene akuyimirirayo ni chigawenga chotheratu chakhala chikupha anthu koma chikhala mulendo kutchalichi ndipo atchalitchi mupanga chilichonse muchilandira nichigawenga mpaka muchiveka uniform ya chipembezocho nichigawenga chili mmenemo now pamene padzidzachitika zokambirana za ziwembu satana mdyerekezi adzagwiritsa ntchito nthumwi zimene anazitumiziratuzo choncho masiku akumapeto ngati ano pali mayenje amene tiyenera kuawulula ndilo dzenje la black and white mkati mwa kufotokoza mteremu yathu yachiwiri yakufotokozera nkhani iyi tidzafotokoza in a calculated statement zimatheka bwanji kuti mipingo iwiri imeneyi ikhale ni mayenje a black and white mmene ziwanda zimabisalamo ndipepese pano amene mumakapembeza roman catholic muli ndi udindo ndinu abishopu ndinu agulupa palibe chilichonse chimene mukuchidziwa ndipo uchimo uwu sukukukhuzani chifukwa ndinu anthu osadziwa chifukwa zimenezi zimakhala zobisika kwambiri zimene lipoti lake mumakalipeza ku secret archive ndiye kuti ngati mukufuna mufunse oyang'anira macardinals amene amayang'anira pa kontinenti ndi amene ali ku hierarchy yakuti amatha kudziwa chithunzi cha zimene ndikufotokozazi chifukwa limeneli ni nkhope ina ya chipembedzo cha chikatolika ni nkhope ina ya chipembedzo cha chi- cha chisilamu mwa njira ina nkhope ya kuseli ya chipembedzo cha chisilamu ili ndi mayenje 13 kumene ziwanda zimabisalako ndi kumene kumachoka za mtopolazi ndi system ya satana kupita ku wanthu ukazodza anthu atavala ma white mikanjo yoyera white kofia apite akatuluke akanene kuti takbiru allahu wakbar koma akupha munthu sakumva munthu chimenechi ndiye chinsinsi chachikulu kwambiri chachisokonezo chimene chilipo ku dziko lapansi kumapeto kwa nthawi ya pansi pano kodi takibiru allahu akbaru amabisala pati mchipembedzo cha chisilamu ali ndi mayenje 13 ku dziko lonse lapansi ndipo imeneyi ndi mizikiti yoti inamangidwa choncho mtendere umene umaoneka kunja kwa chipembedzo cha roman catholic dziwani kuti mayenje 32 nakonso kumene ziwanda zikamenyana zimathawirako ndiye zimayenda ngati machanelo a mitundu yosiyanasiyana pamalawi zikutikhuza zimenezi pamalawi zikutikhuza zimenezi zambiri mwa ziwanda zoyambana ku tanzania zoyambana ku kenya zoyambana ku mozambiki zimayenda ndi kufika mu dzenje lalikulu kwambiri limene limama- limaim- limaoneka ku dziko la malawi dzenje lalikulu kwambiri limene ziwandazi zimatha kubwera kuzabisala nawo chifukwa chakuti ziwanda zimenezi zili ndi mwayi wonse ochita connect ndi mabungwe zili ndi mwayi wonse olumikizana ndi ma system aku dziko lapansi ndiye zimabwera mukabisibisi zimabwera mukabisibisi ndiye pakadali panopa zatuluka ku Malawi kuno koma zadusa ku project ya Shire Valley nkhani yosausa kwambiri kumeneku kukukumbidwa ngalande ya madzi yoti ithandize ulimi wa nthirira anthu tikungoona chitukuko anthu tikungoona zinthu koma mkatikati mwa zimenezi tipeza kuti muli chinsinsi chachikulu kwambiri chimene kufotokoza kwake ambuye yekha ndi amene akhoza kufunika kuti atithandize ndi kumvetsetsako zinthuzi zingakhale zofunika mulungu kuti atithandize ziwanda zimenezi zimapita mu anthu amene ali ndi mamiliyoni ndikumautsa mapulojekiti ku dziko lapansi zimene zimachokera m'mayenje a black and white mwachisanzo mukapita kumwera mukapeza kuti m'maboma a zomba chilazulu thyolo mulanje phalombe machinga pang'ono ku eastern region mangochi kumabwera Aluya ambiri okhala ndi tatu amene amapita nakagawa ndalama kumweraku amagawa ndalama zambiri

amene amachoka pansi pa mizikiti imene mukamapembedza pansipa pamakhala kuti ziwanda zidazikonzera maenje amenewa so ichichi ndi chinsinsi chachikulu kwambiri chimene anafunika kuti mkatolika adziwe ndiye kuno ku malawi tili ndi machalichi amene wanso alipo amene ziwandazi zimatha kubisalamo ndanena kuti ziwanda zikayambana zinakonza maenje a black and white amene zimakabisala ngati zili zokhuzana ndi chipembedzo cha chisilamu zimakabisala ku maenje a chisilamuwa ndi kumakayambitsa mtopola pakati pa asilamu amene ngati munthu ndi msilamudi amatha kudziwa kuti a koma ichichi sichikhalidwe cha mulungu wathu ichichi sichikhalidwe cha umulungu komabe chimalimbikitsidwa ndi kuchitika mu dzina la takbiru allahu akbar nawonso anzathu achikatolika ali ndi mizimu imene imakabisala ku maenje amakachisi awo okwana 32 ndiye maenje awiri amenewa amatchedwa black and white zikayambana zimakabisala mmenemo koma pomwe tikunena kuti zimakabisala dziwani kuti achaini acha amene tili mzipembedzozi chimenechi si chinthu choti tili nacho umboni mulibe nacho umboni chifukwa palibe chimene timadziwa ife kwathu kumangokhala kupita zimalondola chani ziwanda zimenezi ku gawo la chikatolika zimalondola mtanda kapena chiboliboli chosemedwa mu dzina la mayi mariya chifanizo chilichonse chimene chimasemedwa mu nkhope ndi chithunzithunzi cha mayi mariya chimachita invite ma white demonic angels amene amakachita ubwenzi ndi chipembedzochi ndi kukabisala mkati mwa machalichi achikatolika kulondola cha chiboliboli cha mayi mariya choncho chibolibolichi mungachisunge kukachisi kwanu mungachisunge mnyumba mwanu ziwanda zizabwera chifukwa zili ndi malo okwana 32 amene amaoneka kuti zimakabisalako ndiye atazindikira zimenezi kuti tili ndi ziwanda zimenezi mabishopu ndi mapapa oyambirira ma forefathers anayamba kuzimangira malo oti zidzikakhalako ndiye malo aja anamangidwa malo aja anakhalako malo aja anasungidwa so mverani chinthu chimenechi ichichi ndi chinthu chodetsa nkhawa kwambiri ku dziko lonse lapansi chimene anthu ambiri sachidziwa kuchokera nthawi ndimalize nchimenechi kuchokera nthawi imene kwachitika nkhondo yolimbirana malo oyera pa yerusalemu pamene panamangidwa mzikiti sakumva munthu chinthu chija chinamangidwa koma pansi pa mzikiti umene uja palibe dzenje limene mizimu imakakhalako. Now, kawirikawiri Mawu amatiuza kuti ku malo oyera, ngakhale Chisilamu chimadziwa kuti malo oyera mwa chinsinsi ndi Yerusalemu, for Bible likuti malo oyera akhale amodzi. Now, chifukwa chakuti tikudziwa tonse kuti malo oyera ndi amodzi, ziwanda zimafuna kukakhalanso ku holy place. Ndiye nkhondo imene mukuionayi ku uzimu imakhala yakuti kampani ya ma demons yoyimira mayenja awiri a black and white pakati pa katolika ndi chisilamu imafuna itasamuka m'malo mwawomo ikayike likulu pa malo amene aja chifukwa chake nkhondo pa malo paja sikutha chidzachitike chani ikadzagonjetsa nkhondo mayiko a chikhirisitu ndi kukamangapo tchalitchi, kuyimiranso kachisi, kubwezeretsa kachisi wa Solomoni, musaganize kuti adzakhalabe malo oyera ayi. Ziwanda za m'mayenja a black and white zidzakakhala chifukwa uwu ndi mkangano wa ziwanda ukulimbirananso malo oyerawo, nazonso zikufuna zikakhale pomwepo. Ndi chifukwa chake Baibulo kumapeto kwake amanena kuti dziko lapansi lidzachoka, kumwamba kudzachoka, ndipo mawu a Mulungu okha adzatsala, chifukwa malo onse amene ife timaona kuti ndi oyera ku dziko lapansi ndakuda akadakhala kuti malo amene aja ndabwinobe ndekuti potsika yerusalemu sakadzatsika yerusalemu watsopano akanakhala yemweyo koma chifukwa chake nchani woyipayo anadetsa dziko lapansi kutereku pamene paja mukupaona paja anamangapo mzikiti koma ine ndili kuti chipembedzo cha chisi- cha- cha- cha- cha satana ngakhalenso cha chisilamu ngakhalenso chipembedzo choyipa cha mdyerekezi sitinapite pa yerusalemu paja kukaonapo pansi chifukwa pansipa palibe kalikonse kangomangidwa nkhondo imachitika nchakuti pamalopa pamatetezedwa ndipo pakufunika kuti imodzi mwa mayenje awiriwa ikachite dominate pamalo aja mayenje 13 akufuna ziwanda zawo zitakakhala pansi pamalo amene aja nkhondo ikadzatha kutsogolo kwa nthawi nawonso ziwanda zokhala m'mayenje 32 achikatolika zimafunanso zitasamuka zikamangenso likulu pamenepo now zimene zidzawinezo ndikukapanga likulu lawo pa mzikiti umene uja pansi paja ndi zimene tsopano zidzayang'anire zochitika za nthawi ya pansi pano ndiye nkhondo idakalipo imene imayenda bwanji imayenda kuti isaki ali ndi gulu lake ishmaeli ali ndi gulu lake ndikanena kuti isaki ali ndi gulu lake tikunena kuti achikhirisitu Ali ndi chigulu chawo cha ziwanda zimene zimalimbikitsa kupha wanthu mu dzina la nkhondo kuti akakhale olamula aku dziko lapansi. Mind we be careful pamene tikuchita support Israel. Sakumva munthu. Sakumva munthu. Pamene tikuchita support zinthu za nkhondo. Zinthu zokhuzana ndi nkhondo, kulibe nkhondo ya akhirisitu, kulibe nkhondo ya achisilamu. asilamu ayang'ane kumwamba akhirisitu ayang'ane kumwamba koma ngati mungamaone kuti akhirisitu asonkhanisa zida za nkhondo asilamunso asonkhanisa zida za nkhondo akumenyana chikuchitika nchani pamenepo ilili ndi boma la asilamu limene lili ndi mayenje 13 aziwanda akuchita nkhondo ilinso ni mayenje 32 achikhirisitu amene akuchita nkhondo sakhirisitu awaso sasilamu opita kumwamba awaso sakhirisitu opita kumwamba koma ndi maboma achisilamu ndi chipembedzo amene anayika mayenje pansipa kumene ziwanda zakugwa zinapezako malo nkhani imeneyi ndiyovuta kumva ndiyozama kwambiri koma tiyeni tipempherere anzathu aku shire valley kuchigwa kuchigwa kumene kukukumbidwa ngalande nkhani yosausa mpaka tsiku limenelo mulungu akhale ndi ine anditeteze ndi kundisunga pamene tikukwangula dongosolo la maumboniwa tidzakumanenso tsiku limenelo mchigawo chachiwiri tidzanene makafidro 32 komanso tidzafotokoze mizikiti 13 imene ndi mayenje amene pakati pa maenje 18, maenje amenewa amawatcha kuti black and white, black and white, kumene anthu oipa amakabisala ku tchalitchi. Mukapeza chikhalidwe choipa chonse chili ku tchalitchi. matchalichi onse a dziko lapansi pentecostal akaka orthodox achiseveni monsemu ndi ma- ndi a- ndi- ndi- mukapeza kuti kuli anthu oyipa oyipa kwambiri amene amatenga nawo mbali podetsa kuchita mapulani owononga dziko lapansi amachoka mzipembezo kuchisilamunso chimodzimodzi mukapeza kuti kuli ziwanda zoyipa kwambiri zimene zidakalowa mu anthu amene amayendetsa islamic religion ukunso amakayendetsa christian religion now with this christian and islam mukapeza kuti tili ndi zigawo ziwiri chigawo cha anthu amene akupembeza mulungu moona mtima ndipo sadziwa kanthu b pamene chikuchitika choyipachi pamene mukapeza anthu ena akupembeza mulungu kuchikhristu kwanu komweko koma akudziwa chilichonse mpaka kumapanga zida za nkhondo mu dzina lakuti ife ndife anthu a mulungu ukunso mukapeza kuti chimodzimodzi akudziwa chilichonse ndi kumapanga nkhondo ndi mitopola mdzina la chipembedzo cha chisilamu so chimenechi tikadzachimva ndikuti mkhristu ndi msilamu oona tizasiya kukangana tizasiya kuthamangisana ngakhale mutenge chikwanje ndikundisaka ine twaibu ndikundipha dziwani kuti nkadzachoka ine kugona adzabwerabe wina amene adzaulule chimenechi chifukwa chani ku baibulo limene ine ndinathawirako kuchoka ku chipembedzo cha chisilamu bible yanga imandiwuza kuti iyenera kuuka mboni yotsiriza imene idzachitira umboni ndiye akunena kuti ndipo uthenga uwu wa mtendere udzayenera kulalikidwa ku dziko lonse lapansi kuti ukhale mboni tsono ichi chidziwike kuti ngakhale ine ntadzachoka mutandikhapa chikwanje koma mulungu sadzalola kuti chimenechi chikhalebe chobisika chifukwa ku baibulo ndiliku amanena kuti zinsinsi za mulungu Koma zovumbuluka ndi za ana a wanthu. So ngati umboniwu mungakonde kuti muuphe mu dzina londipha, simungaphe Mawu a Mulungu, mudzapha thupi langa chabe. Ena adzaimilira, adzatchula mizikiti 13 iyi. Ineyo ngati mungandichose ku dziko lapansi kumene kuli maenje a ziwanda za Satana Mdyerekezi omangidwa, umodzi wa iwo uli ku Turkey, ochita kumanga anthu munamanga. nkumakhala mu mzikiti mumalowa anthu nkumakapemphera koma ni mayenje aziwanda mayenje 30 32 m- m- m- matchalitchi achikatolika omangidwa oti achainekeni kusogolo kwambiriko kwachina papako mumadziwa kuti amenewa ni mayenje kumene ziwanda zimabisala zikakangana adzatuluka wina olo mutandipha ine lero adzatchula sizidzabisika chifukwa ni mboni idzayenera kuulula tsiku lina akulu ena amboma lakale atandiitana kukandiimba mulandu pa zifukwa zina koma mwanseli akundifunsa kuti audio iyi munatulusa bwanji iyi munatulusa bwanji adayimirira akulu amenewo akulamula mboma adanena mawu kwa ine anati kodi mukudziwa brother twaibu Kuti munthu awine mulandu amayenera kutani? Akuti malamulo ngati ukufuna kuwina mulandu uphe mboni. Tsono inu nkhaniyi mudziwe kuti inuyo ndinu mboni. Ife a boma, ife oyang'anira a kanthawi kano tikafuna kuti nkhani imeneyi isadziwike tikufunika kupha inuyo. Tsono akunena kuti ngati mukufuna kuwina mulandu muphe mboni. so tikudziwa kuti ambiri aziwanda ambiri a dziko lapansi oyang'anira akusakasaka kumene kuli mboni kuti aziphe kuti zisatulutse chobisikachi koma dziwani kuti mukapha mboni ino pauka mboni ina pa khwalala imene iti ipitirize uthenga wabwino iwuka mboni ina pa khwalala imene idzapitirize uthenga wabwino ngati mungandichose msanga munjira yondibaya mpeni munjira yondiombera munjira yondidyesa poizoni munjira iliyonse imene mungaganizira kuti mupha umboni sizitheka ayi tsopano taponda mbali yayikulu kwambiri yofuna kutambasula zinsinsi za dziko lapansi ndiye kuti tiyenera kubwerera ku phunziro la mayenje 18 ndipo tichedwe pa mayenje a black and White with a calculated statement kuti munthu adziwe ndipo tidzalowanso ku Bible gawo lachiwiri kuti chidzadziwike kuti tikunenachi nalonso Baibulo lidanenera. Mulungu akudalitseni. Tipempherere ku Shire Valley, tipempherere ku chigwa cha Shire, tipempherere mathanelo amene akukumbidwa owoneka kuti ndi mapulojekiti akuluakulu komanso tipemphere kuti matchemba ndi madera ochuluka ena mwa iwo amene ziwandazi zimabisala za east and central africa dzenje lina lili pa Malawi pathu pomwe pano pakati pa maenje a black and white dzenje lina lili ku Malawi konkuno mulungu akudalitseni mpaka tsiku limene tidzayime pamodzi Ngati nkotheka, Ambuye akusamaleni tikumane tsiku limenelo.